ọtụtụ bụ nke e mere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke e mere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili na ala nsụka be anyị bụ anyị ji wefute otobo nsụka onye mụ dọ ịgbata ibu ma ebughị gị ihe nle na-aga ọfụma ka owu na-aga n'anya aga ọ kwanụ ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya Ah, a bịakwụkwa na mm, na ihe anyị ji wee bịa tata ọ ka mma na a mara ọkwa mmiri tupu o zowe maka mmiri ha biri zoro ma na ọ ga-amakwanụ ndị mmadụ ọfụma ọfụma mana a sị na mmiri ga-ezokwa o, ọkacha ihe a ndị na-enyo ee ka ụbọchị si wee kwuru na-ekwu gị jikwara umbrella ma gị na-afụ ncheanwụ Mm, mana ọ mmiri na-ezo ọ sị gị jide ncheanwụ ee ndị ahụ bụkwanụ ndị- ọ dịkwa ọ onye a bụ ihe anyị chọrọ ikwu tata ka anyị kwuo maka ibido akwụkwọ ibido akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya dụkwara na onye ọbụla mana anyị na-asịkwa ndị be anyị na ọ ka mma na ha kwadoro ọfụma na ihe gbasara akwụkwọ ahụ anyị na-ekwu okwu ya na ọ kwanụ mmiri hụrụ ụkwụ ya ka ọ ghe- ọ na-eri maka o nwego ndị na-anọghọzi ee na ha na-eje agbapụ eje akpọrọ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ na ha na-eje school run o nwegodị nke a- nke ahụ abịamaghị ihe ha ji ya na ibido akwụkwọ eruwegokwa anyị na-enyezi ndị be anyị ndụmọdụ kacha ndị igbo nsụka maka ha na-arụ ọrụ ugbo nnukwu jee n'ụzọ ụwanị, o nwere ndị uche ha na-adịbeghị ọ ka dị ha na 22nd septemba ka tere aka o tehozikwa aka ee wiiki anụ anyị na-achọ ibenye izuụka anyị na-achọ ibenye mgbe a nọchara na ọ ga-abụkwa mbido akwụkwọ ya bụ na ọ ka mma na anyị kpọrọ kpọnatara ụmụaka anyị ebe ọbụla ha nọ anyị were nwọsha nwọsha kpọlata ha ha jere holidays o ha na-eje ere groundnut o ha na-eje eme ihe ọzọ egwuregwu agba bọọlụ na ihe niile siwa na akụkọ anyị na anyị kpọlata ha nwọsha anyị kpọlata ha na anyị agwama ha sị ya na mbido akwụkwọ erukwa ka ọ dịrị ha n'uche na ịgba ha nkịtị na egwuregwu gbatịa mana ọ bụ na ị gwama ha sị ya na mbido akwụkwọ erukwa ndị ga ọ bụ unu nọrọ ala kwadogidenụ Ne ọ bịara ha n'ishi na ha amara na eziokwu eziokwu na mbido akwụkwọ erugo ya na ọbụgodo onye na-ere ihe ka o rozie ihe ọ na-ere para ọkpampa ma ọ bụ ahụekere o, ma ọ bụ ihe ọbụla ị kpọrọ ha wee je ashwa na-eje ashwa na-eje ashwa ọsịtago agadi ọrị saa bịa tukwuru ala ka ọ bara ya n'ishi na mbido akwụkwọ erugo imere ya na ụha ọ bụ na ọ mara ha na mbido akwụkwọ erugokwa eziokwu eziokwu na ọ bara n'ishi na ya ma kwadokwa ide nyedere gị aka mana ọ bụrụ na ị gba nkịtị ama m ga ọ ga-adịga maka na ọ nya bụ anyị ji wee kwu sị na ọ bụrụ na a madị ọkwa mmiri na ọ naga eti onye ọbụla ya na ọ bụrụ na ị kpọkọta ha ọnụ na ha abịa irutachara ha n'ibiloka jụma ha ndị ihe ụnụ mụtara na holidays a ụnụ nọ na uche ha agbarua n'ihe mechakọ uche ha agbarua na ọ bụ dịghị ha adịghị adị ya mụtara maọbụ na gị onye si kwụrụ ha maọbụ na gị ọ ga-eshide ha ya na ọ ga-enyere ha aka shie nne na ha jegodo n'ụlọ akwụkwọ ha asị ya deme kọmpozishọn ma ọ bụ ihe ọbụla na-akpụ ha n'ụlọ akwụkwọ ha ee ihe m mụtara na holidays ijeri nọọsụ were n'oyibo kọwata onwe nya ọfụma karị ka onye a ga-akụziri gị n'ihu ọzọ dịka ibe anyị bụ na nwaọfịabija ejide ebido godere ha exercise book ụdị ọ bụ 40 ọ bụ 20 ọ bụ 60 ọ bụ 80 na i gomere ọ bụ long note na gịbe mara klaasị nwa gị nọ ọ bụ sọsọ ihe akwụkwọ na i gomere ihe ihe mmiri eji agbaje mmiri ma ọ bụ samara ha nke dị adị na i- ihe nri ihe na ị kwadomere ha dochere asama ọ ga-amụghị isi ga-adị na anyị a ga-eji na-apaje nri n'ụlọ akwụkwọ ị bịakwa kwadomere ha ekpa ha dịka nke mebichara ma ọ bụ na ị ja-ego nke ọhụụ na i gome i gome na onweme nke a ga-adụchi na ị dụchi me- ọ bụ ịdụchiri ha eh, afe akwụkwọ ha ma ọ bụ na ọ bụghị nke igo nke ọhụụ na gị ga-abụ onye maara mana ihe anyị ji ekwuru ya na bụ na ọ ka mma na-amara kwa ma tupu ozuo dị ihe a lile bụ ihe ga-enyere ụmụeka anụ eka ga he mara na oge ya kara ka erue ọ bụrọ sọsọ a na-egomere ha pensụl gomere ha bik ma ị nụchara ha ofu ofu na idobekwa ma ndị ọnwa ka ha jee jee na ha alata na-asị gị na ehuwe maọbụ na ọ dịghị na-ekwu na ya etuwe maọbụ na ya ji aka kpọtọkpọtọ eti egwu ọ gara gbọọ na ọ makwa gị ọ ji eme na ọ ga-asị na eziri na ọ nara gị ọzọ ili ọchara na i were ọzọ nụ ya na obu aka na o jere akwụkwọ ọ bụ rula ị ga-ama na rula ga-adị ọyị ọ ga-akwarakata ọ gbajie ya na o lede gị n'anya ma ọ bụ sị gị na eziri ya erotara m oge nwa nwoke na-agụ akwụkwọ na CIC anyị je leta na ọ sị na na eziri efere ya ji ekere nri ma ọ bụ na ahụghị yunifọm anyị je jụ ude fada nwankwọ n'oge ọ bụ ọ sị na oge ụfọdụ ha chụchara akwa ya na ha yara ata na ha yara ebe ha gbasara ma ọ bụ erichara nri akụkọrọ ofu ihe na aghara yara na-asị na eziri efere ya ya na ụmụaka na ha bụ ndị a ga na-agbazinyere ha bụ ndị a ga na-elebara anya wee ruo na ha akatachara echi maka na ihe a niile anyị na-ekwu okwu ya bụ oge oge bịara na oge nke ha ga dị ka ha nọcha nwa ọsha ha na- a na-akụkwa aka ụdị ya ọ gabụghị eje ka ha achị onwe n'ihe anyị na-ekwu bụ na idozi ma nke enwefuru enwefu dị mkpa maka na oge nke m na ụmụaka m nọ- evuebe kwavue na ada dị na nke adịghị ọyị na evrete ha mana oge m nọrọ nje lelechere na ubi were ntụtụ duchitara duchitere na ọfụma silas chara amụkọrọ ntụ oge agaghị eje para pakwara jidere nwe ụkwụ ya na ọrụ dị n'ebe ụmụaka nọ ọrụ dị shie n'ebe ha nọ mana ihe a niile ji enyere anyị aka bụ anyị nwa ịdị uchu so ude ha ịdị uchu ga ha mara ihe na-eme na o kwuchie ha ike ọzọ yitekwara ihe a na-ekwu bụ na ọtụtụ oge ọtụtụ oge ka ụmụaka a na-ayara ha n'ụlọ akwụkwọ anọ emeghị ka ime tụrụ agba ime bọọlụ ma ime niile na ike agwụ amasịlata ha nri ọ bụrụ gị na-achụje gị n'oge mana ọ na-adị njọ na ụmụaka fụrụ 6 o'clock 6 nke ụtụtụ latakwana 6 mgbede ọ dịghị ọya chaa chaa anaghị eme eme maka na ọ bụrụ na ha emedụ ụha ọbụ ọ ga-enye nsogbu n'usoro ha na elile nke ahụrụ m ọkacha n'ebe akụkụ ebe anyị bu na ụtụtụ ụtụtụ na ama mgbe ndị ọbụ na-araha mgbe kwado ụmụaka ha 6 o'clock na ha ga-ama afụ ụmụaka ga na-eje ụnọ akwụkwọ manụ na-alata na 6:30 akpịrị ha kpọkọrọ kpọkọrọ kpọkọrọ na akwa ha yi yunifọm ha na akpa ha alata by 6 nke mgbede ọ dịghị ọya chaa chaa anyị ga-enyekwara ụmụaka anyị aka ka ha ghara ịdị were ụkwụ na-eje ete aka na ha na-eje akwụkwọ ụmụaka na-ezere moto na ndị mmadụ je ete aka na ha na-eje akwụkwọ ọ dịghị ịhụ ma na nke obere aha ha teja na tụ- kpọkwara nke ọzọ ya na ya rugbeke rugbeke jewe na na-eje akwụkwọ ndị nne na nna dị ụha ọ bụ ndị ebe ha nọdụ anyị na hafụ ụmụaka hafụ ha ha jede na ha na-eje akwụkwọ onye ọbụla meriri gị ọ bụrụ na ị metụkwara na ịkpọta onye ji enye aka onye ahụ na-edije ha ụlọ akwụkwọ na-edilata ị kwụdo ụgwọ dị na ya mana ọ bụrụ na ị sịrị na ị nwere ụmụaka ọ ga-abụ ị kwado ha na ịnụha ihe si ya jee idi ha ụmụ n'ime ha ga-amaghị etu esi ezere moto ga na-atụ n'ọnụ enye nsogbu n'ụzọ na ya na-eje akwụkwọ ya ahụ na o nwere ihe anyị nwere n'ụwa a karịka ụmụaka anyị o nwere ihe anyị nwere ha bụ the greatest treasure anyị nwere anyị lebara ha anya na ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ ọfụma n'oge ọdịnihu ka Chineke nyere anyị aka

anyị ga na-agakwa n'iru maka na ebe anyị kwụsịrị bụ ịkpọnata ụmụaka n'oge na ọ ga-enyere ha aka Em, ọ bụrọ sọsọ ịkpọnata ha n'oge ịkpọnata ha n'oge ha nata ị wụọ ha arụ ị wụcha ha arụ ha erie nri i nye ha nri ha erie i mee ka ha naba arahụ ụla arahụ ụla efi zuo ike ha ụra zuo ike ọ ga-enyere ha aka nnukwu mee ka ha nwee ahụike ha rahụcha kunie ọ refreshịa brain ha ọ ga-eme ka ụbụrụ ha dị nkọ karịa otu e nere anya ọ ga-eme ka ha na-eto ọfụma ma ọ bụrụ na n- ndị a na-emezu ihe a niile anyị na-ekwu ha ga-efi ha ga-adụ caring na-abịakwa ha n'isi na a na-eleta ha anya ọfụma ya bụ na ọ bụrụ na ị na-anụ ihe anyị na-ekwu o nwee dịka ihe anyị na-ahapụ ị kpọọ na anyị na fon sị nenee nenee ka o si wee dị nenee ka ọ ga-esi dị ka ọ dị mma na otu a ka anyị ga-esi wee mee ọ kara mma ya na anyị ka na-ene anya na o nwee onye ga-eme ihe ọ ga-agwa anyị anyị anabata ya marụ ma o sokwa na ihe anyị na-ekwu ee ọzọ dịka ibe ya bụ na a ga na-enyere ha aka na ịrụ eh, em, eh, a ga- a ga- ndị nna ma ọ bụ onye nne ga-agba mbọ ka e jee n'ụlọ akwụkwọ fụ ụmụaka e jee ebe aha fụ ha ee ọ ga-enyekwa aka o maka na oge ụfọdụ oge ụfọdụ ị fụ na ndị ndị ụmụaka i vunyere nri ada eri nri ha ha na-arụ ọrụ ihe school ụmụ ụlọ ụlọ akwụkwọ ihe nke a ha na-arụ ihe a niile o Hmm. ọ ma enwezi ohere rie nri o bu nri ahụ o bu na ị fụ na na na ọ ka dọrọ otu ọ dọrọ mana ọ bụ na i jee ee gị na aunty ma ọ bụ onye ọbụla nọ gị na ya akpa sị ya nee nee nee nee nee ka ọ bụrụ na a na ọ riri nri o bu ma ọ ṅụọ mmiri maka na oge ụfọdụ a ga-asị ya mee nke a ya mee nke a ha na-emecha nke a ha banye na nke ọzọ ọ na-emecha nke ọzọ ọ banye na nke a e megide ihe a niile a banye na lesson hey nke a bụrụ overload ya na ihe anyị na-ekwu okwu bụ na ọ ga-abụ ihe dị mma na e jere n'ụlọ akwụkwọ neta ha anya mara ka ha si eme ka e rie nri ha ha i chere ha gị na ha esoro natawa i mere otu ahụ o burukwa nri a nachite tupu ị na-ama nwa gị a na-ata ahụ agụụ na-azachi ya ka a na-aza ezi na-azachi ya ka a na-aza ezi mana ọ na-arụ ihe ahụ niile ee ọ ga-enyere ya aka ee ihe gbasakwara ọrụ ha ihe gbasara akwụkwọ ha na-agụ ihe dịka homework ha ha na-anatara i were aka gị nee n'akpa ha nyere ha aka ha emee homework ha homework a ha na-eme ee ị ga-agbazigere ha nee ka ọ ga-esi wee dị nee ka a ga-esi mee ya i nyere ha aka ị na-enebanye anya marụ ee dịka ihe ọmụmụ ọ na-ada adị ya mma n'obi ị kọwatawara ya na ọ ga-eji nwayọọ na-amụ ya marụ formula ị ga-enye ya ka ọ ga-eji wee na-arụ ya formula ahụ ị ga-enye ya ka ọ wee na-arụ ya maka na ihe a niile ga-eme ya ọ nabatawa ihe ahụ ọ na-amaghị maka ọtụtụ ụmụaka ha mgbakọ na mwefu ada adị ha mma n'obi iji na-agbakọ na-ewefu ndị ụfọdụ ka ọ na-akara mma ịsụwa oyibo kwuwe kwuwe kọjuchie ihe niile mana ị sị anyị agbakọ nke a na nke a ha amaghọ ha sị na ha achọghọ mgbakọ na mwefu ha amaghọ na onye ọbụla nọ ndụ na-eme mgbakọ na mwefu o nwere ike ọ bụrụ na ị na-esi nri ị ga-emere mgbakọ na mwefu o nwere ike ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ ị ga-eme mgbakọ na mwefu mgbe ị ga na-anya moto ị ga na-eme mgbakọ na mwefu ya na agbanahụ ya ị na-agwakwa ya sị ya na o nwerọ onye ma akwụkwọ jebe akwụkwọ ee, ya nwee ndidi gụba ya ọ gụba ya ọ na-enweta nkasi obi n'ebe ị nọ ọ na-enyekwuru ya aka ọ mara na ihe a a na- a na-ekwu okwu ya na ọkwanụ ihe ga-enyere ya aka eziokwu eziokwu ọ bụrụ ihe ga na-enyere ya aka ee a- assignment o nwere ndị na-ada eme assignment ee, ma ọ bụ homework ha eruo na ụlọ akwụkwọ a pịawa ịtarị tupu a a na-eme ya ahụ na ọ ma-alikezikwa teacher ya na onye nkụzi ya na ọ bụrọ ezigbo mmadụ oge ọbụla ọ na-apịa mmadụ ihe ihe ahụ ka e si wee kwado mmadụ ka e si wee dozie ee ka ọ ga-esi wee na-aga akwụkwọ aha, na-eje akwụkwọ ọ dịrị ọyị mana ọ bụrụ na ị dozighị ya nụ ụbọchị ee, ọbụna chi fo ike ama adịzi ya ije akwụkwọ ọ na-echigharịzi emere ọ bụrụ gị na ọ da eme ihe a sị ya mee ị na-akọwatara ya gwa ya jisi ike na ebe ahụ ị nọ na ọkwanụ ofu arọ na ị hafụ teacher ahụ na teacher ahụ ọ dị mma ma ọ dị njọ ị hafụ ya jebe n'ọzọ ị banye n'ọzọ ahụ mhm. ị fụ na ọ na-enweta nkasi obi ị fụ na ọ na-enweta ezigbo ndụmọdụ n'ebe gụnwa bụ nna ya maọbụ nne ya nọ ihe ahụ niile bụ ihe ga-enyere anyị aka enye ụmụaka anyị mm, olileanya na ihe ga-adị mma ọkacha ihe fọmụla matematiks ga-enyere ha aka enyekwara fọmụla eji ede English na ọ bụrụ eh, anọkata edebe eh, ka ọbụla mm. e nwere onye kpọrọ anyị mana ọ mepụrụ eh, nsogbu adịrọ ka anyị ka na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka mana taịm bụzikwanụ ihe ọ bụ ee amara m netwọk na-eme nke ahụ ihe ọzọkwa ga-enyere ụmụaka anyị aka bụ ị ga-enye ha em, ha rahata ụra inye ha ohere igwu egwu ma ọ bụ mee exercise inye ha ohere ha wọchịa katun mana ihe a niile ga-adị timed

nke esiri ha mee na ọ bụrụ ozi esiri ha bie echi achụchị amarọ m ụdị ife ọ na-amụ na ọ bụ nwa kịta mkpa amara m amara m Mm. ndị niile ọ- ọ- ndị niile ọ mụrụ from after the war niile niile amarọ m sọ ọ bụ anụ egwu sọ ọ bụ dịkwa mmadụ bụ ife a. Ọ- ọ- ọ- amarọ m ife atụ e e ga na-echi ụmụaka ibe ọ- ọ- ọdụkọ ọkanụ mba hmm. ebe a na-agba ọcha agakagbo ichi n'ife ọcha agakagbo nke ọbụla ikuru ọ bụrụ ofu ha si ọnụnọ ọ bụrụ gị bụ aka ị na-eke ọzọgorego ịkwọ e, e ha egwọ kara njọ ịkụkọ hmm. e, ha egwọ ọ bụrụ ife aka ị dafụ hmm.

na-ege ihe anyị na-ekwu ee na-etinyekwanụ ịhụgo ka um, ọzọ Nnamọkọ si wee kwuo ọfụma na ụmụaka a na-amụ kịta na achịcha adọzi narị awụra mana Chukwu ga-enyere anyị aka ee dịka anyị si wee na-ekwu na um, na ụmụaka a ga na-enye ha ohere ee ha egwuo egwu ma ọ nenee katun ihe ndị ọzọ niile ee a ga-enyekwa ha ohere ka ha na-arụ ọrụ ezinụlọ ọ bụrụ ịsa efere ha eje saa efere ọ bụrụ ịza ụlọ ha eje zaa ụlọ ọ eziokwu na ha ama enwe efe n'ụtụtụ mana ha nata ee ebidogodu ịza palọ ma kọrịdọ ma ihe ndị ọzọ mhm. N- inye- ime ka ha rụwa ọrụ ahụ ga-enyere ha aka ma ha na-etolite Mm, ọtụtụ ndị mmadụ bụ mma ha na-akpọrụsị ha bịa ka anyị sie nri tukwubi ya ala gị wetara ya nke a o wetara ya gị wetara ya nke ọzọ o wetara ya ọ na-eweta otu ahụ ya nwa amarụkwa ka e si eme ya ọ dabarakwa n'anya ya Ee, ọ- ọ- ị fụ na ya ga-enyekwara anyị aka o Ee, ọzọ dịka ibe ya bụ na nne na nna tosiri ịdị na-eje ajụ ese ka nwa ha si agụ akwụkwọ ka o si eme n'ụlọ akwụkwọ ọ ga-enyekwa aka ee amakwara ihe ndị nkụzi chọrọ n'ebe ha nọ amara ihe ha chọrọ n'ebe ha nọ enye ha ya obi a na-aka ha na pa- papa ya ma mama ya abụghị na-eji ụgwọ na ụlọ akwụkwọ na e kwuru mee ihe na a sị na a na-erejista common entrance ma WAEC ị gbaba mbọ n'oge mm, maka na ịjụtago ese ka ihe ga-esi wee gaa Chukwu ga-enyere anyị aka maka ụmụaka anyị nwere bụ treasure anyị nwere n'ụwa ya ihe nweta nke anyị n'ụwa na onye ọbụla nwetara nwa na ọrụ dị na ya mana ihe a niile bụ oge ee o nwere oge ha na-amaghọdị ihe ọ ma bụ ya nyụọ nsị Aha. Ee, o towe gbebe igbe mebe ihe a niile ọ na-aga stage by stage tupu ị na-ama na ha etofukwa zọwa onwe ha ka Chukwu nyere anyị aka n'aha Jizọs anyị kelere ọzọ kpọrọ anyị ee, na ndị ọzọ na-enwere ohere ịkpọ anyị anyị na-asị na izu na-abọtanụ anyị ga-alachita ihe ego Otobo Nsụka n'ebe ọ dịkwa mma ndewo nụ

ọtụtụ bụ nke e mere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke e mere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala Nsụka be anyị bụ anyị ji wefute Otobo Nsụka